danbe tele filɛbaga bɛɛ lajɛlen minnu bɛ k'an lajɛ mali kɔnɔ ani mali kɔkan an b'a fɔ aw bɛɛ lajɛlen ɲɛna asalomaleku warahamatulayi wa barakatu bi an kɛlen don ka jɛmu min boloda o ye jɛmu kɛrɛnkɛrɛnnen an kɛlen don ka min kɛ kunu mali ani bi mali kan yalima kunu mali tun bɛ cogo di bi fɛnɛ ni a bɛ lahalaya jumɛn nɔ ani an kan ka jumɛn ni jumɛn de kɛ yalasa an ka ba maliba a bɛ se ka sigi sen kelen kan o hukumu kɔnɔna na an wulila ka se an mɔkɛ an'an fa ani an tɔntɔn n'o ye tɔntɔn madu dumiya ye n'ale bɛ baara kɛ arajo kiledu la tɔntɔn asalamualeykum warahmatulahi wabarakatu waaleykum salam warahmatulahi taala wabarakatu ayiwa tɔntɔn dakuruɲɛ damadɔ la i bɛ se ka ɲɛfɔli k'an yɛrɛ jɔn yɛrɛ de ye tɔntɔn madu dumiya yalasa an filɛbagaw bɛ se ka faamuyali sɔrɔ ah, tabarikala an b'a fɔ auzubilahi mina shaitan rajim bisimilahi rahmanirahim ma dumiya ye bamakɔka ye mɛdinɛkura woloyɔrɔ mɔyɔrɔ ma dumiya bɛnbaw bɛ bɔ wasolo kɛrɛnkɛrɛnnenya kɔlɔni ma dumiya yɛrɛ siya min don koorokow don bulaw don worojulaw mansaw ma baara wɛrɛ kɛ worojulaya kɔ ɔ anw ma dunbiya tugun filɛ nin an ye kalan kɛ n'o ye morikalan ye ka na lɔkɔli kalan kɛ ka na lɔkɔli karamɔgɔya kɛ ka tila ka na an yɛrɛ sɔrɔ bi eh, kunnafoni baaraw la ma dunbiya muso b'a bolo denw b'a bolo mɔdenw b'a bolo bisimila ayiwa tɔntɔn ni e y'a fɔ ko tɔntɔn madu dumiya komi yɛrɛ da sira ma a ye maakɔrɔ ye a ye fɛn caman ye an ka ba maliba in kɔnɔna na tɔntɔn komi an ka bi tɛmu b'a yira cogo min na yalima kunu ale mali ale tun bɛ cogo di tɔntɔn politiki sira kan lakanako fo ka taa se kalanko ale yɛrɛ sira kan an b'a daminɛ ni politiki sira ye tɔntɔn kunu an ka ba maliba tun bɛ sira jumɛn kan politiki ko la aa politiki gun kan an ye fɛn caman ye ɛɛ mali mali bɔra yɔrɔ jan kɛrɛnkɛrɛnla n'an ye mali ta a sudan nama walima i komi i ko mali an kɛ 1960 an k'a daminɛ o la ka yɛlɛ an y'a ye k'a fɔ an ɲɛ yɛlɛna ka ko dɔn ka min to sen na o ye usrda ye n'o ye union soudanaise rda o tun ye parti kelen pe de ye min tun bɛ jamana in kɔnɔ yan o parti kelen in o yɛrɛ de ye an sensen ka na yɛrɛmahɔrɔnya la o parti kelen in ale de tun jama fana ka ca an ka bulonba kɔnɔ n'o ye assemblée nationale ye ɔ mɔgɔ bɛ se k'a jate olu de y'an sɛnsɛn ka na yɛrɛmahɔrɔnya la wa olu de ye mara kɛ fo ka taa se 1968 ma o ni mɔgɔ fila jɛ tun tɛ jamana in ye an bɛ se k'a jate i n'a fɔ parti kelen pe tɔ ninnu bɛɛ lajɛlen olu tun tɔgɔ tɛ se ka fɔ ka d'a kan mali tun ka régime ye min ye o ye sosiyalizimu ye bɛɛ bɛ baara kɛ jamana ye jamana fana bɛ baara kɛ bɛɛ lajɛlen ye i kalanna i ma kalan kunsɔrɔ yɔrɔ bɛ sɔrɔ i la ka d'a kan jamana jɔ kun don wa lɔkɔliko kɔmi an ka ɲininkali bɛna se o ma n'o tɛ politiki kun ye nin ye mɔgɔ si yamaruyalen tun tɛ ka politiki kɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la usrda dɔrɔn wa vote fana tun tɛ yen yalima tɔntɔn hakililajigin bolo ma i bɛ se ka maa dɔw fɔ an ɲɛna minnu tun bɛ o politiki ɲɛmaayaw kunna wa ɔ o politiki ɲɛmɔgɔya la yɔrɔ parti parti politiki kun don ɛɛ a ɲɛmɔgɔ ɲɛmɔgɔ tun ye modibo keyita ye ɛɛ n'o bɔra yen parti yɛrɛ kɔnɔ ɲɛmɔgɔw tun bɛ yen bulonba i n'a fɔ bolofara minnu bɛ jamana kɔnɔ bulonba bulonba ɲɛmɔgɔ o tun ye eh, kɛrɛnkɛrɛnya mahamani alasan ayidara ye o ye asanbile ye ɔ o ɲɛmɔgɔ tun ye mahamani alasan ayidara ye ale ye tɔnbɔkutu ka den ye ɔ n'i ye bolofara tɔw lajɛ sa i n'a fɔ musokulu musokuluw fana ka jama tun bɛ yen denmisɛnninkuluw fana tun ka jama tun bɛ yen bɔn eh, yɔrɔ ni pati ye kelen pe ye ale de kelen pe bɛ sigi assemblée nationale n'o ye bulonba kɔnɔ ça fait ni pati kuntilenna ye min ye olu ta ye k'o fɔ baara bɛ kɛ n'o ye hali régime sosiyalizimu min ye nin ye a bɔra pati de yɔrɔ modibo keyita ko a ye a bɛ ka ne bila an ka taa pati politiki an ka taa usrda an ka taa sosiyalizimu na n'a ko an ka taa sosiyalizimu na a man nɔgɔn nka ne ŋaniya tɛ ye dɛ aw de ŋaniya bɛ lajɛ n'a ko an ka t'o la an bɛ taa a la ko nka gɛlɛya b'a la dɛ mali kɔni taara o hukumu kɔnɔna la parce que parti kelen pe de tun bɛ yen min bɛ se ka a ŋaniya fɔ wa o ŋaniya de tun ye nin ye n'o ye usrda ye yɔrɔ n'i ko k'i bɛ parti tɔgɔ fɔ n ye eh, a yɔrɔ belebeleba ye assemblée nationale ye denmisɛnninw fana ka kulu tun bɛ yen olu tun ye la jeunesse eh, du parti rda musow fana tun ka eh, ko kulu bɛ yen ɔ yɔrɔ a tɔ fɛ fɛn ma to nka olu dun bɛɛ lajɛlen tun bɛ baara kɛ parti parti tɔgɔ la ɛlɛ parti bɛ se ka yakubaya cogo min na a bɛ se ka sira sɔrɔ cogo min na yala tonton o pariti kelen wagati la an ka jamana ni jamana wɛrɛw cɛla tun bɛ cogo di n'a sɔrɔ i bɛ se ka dɔɔni fɔ an ye ɔhɔn dɔ bɛ se ka fɔ a la yɔrɔ diɲɛ tun tilalen don kulu fila ye ɛɛ socialisme les les socialistes les communistes ani ɛɛ capitalisme capitalistes minnu ni ɛɛ olu ka ko bɛɛ lajɛlen dulonnen don nafoloko de la sɔrɔko la ɛɛ n'i dun ye socialisme jateminɛ sosialismu tun ka ko bɛɛ lajɛlen sinsinnen bɛ faso de ye faso de ye ko bɛɛ tigi ye faso de bɛ aw aw don baara la faso de bɛ aw sara faso de ye jagokɛla ye aw bɛ baara kɛ faso ye faso de fana bɛ baara tɔnɔ lasegin aw ma o ye bɛɛ b'a kɛ mɔgɔ kelen ye mɔgɔ kelen b'a kɛ bɛɛ fana ye faso b'a kɛ mɔgɔ kelen ye mɔgɔ kelen b'a kɛ bɛɛ ye un pour tous tous pour un ɔ n'i dun ye jateminɛ o n'a fɔra ko an ye kulu fila ye diɲɛ yɛrɛ tilalen don o fila ni ɲɔgɔn cɛ mali kuntilenna kɛra eh, union eh, union des républiques socialistes soviétiques nka a cira sisan n'o ye urss ye eh, irisi jamana mali kuntilenna kɛra chine jamana ye mali kuntilenna kɛra mm, jamana wɛrɛw ye minnu ni olu ni irisiw bɛ ɲɔgɔn masurunya la yugoslavie ninnu na a ɲɔgɔnnaw an kuntilenna kɛra olu ye nka n'a ma ɲa ko an kuntilenna kɛra olu ye olu fana nana dɛmɛba de don an ma i m'a ye mali ka cakɛda caman bɛ bi ɛ bayɛlɛma cakɛda caman i n'a fɔ usini ninnu a bɛɛ jɔra sosialisiw de fɛ ani ɲɛnajɛ kɛyɔrɔ belebelebaw olu bɛɛ jɔra sosialisiw de fɛ misali la n'i ye

i ye yɔrɔba ninnu lajɛ eh, caman bɛ yen hali te farako ninnu mhm. eh, sikaso eh, sikaso mara la ani komatɛkisi ninnu mhm. olu bɛɛ lajɛlen huilerie de kulukoro ninnu mhm. nin bɛɛ jɔra jamanaw fɛ jamana minnu ni olu ye sosialisi jamanaw ye nka fanba ye irisiw ani sinuwaw ye olu badenteriya tun bɛ an n'u cɛ wa an ka jamanaden kolo gɛlɛnba caman ye kalan kɛ irisi la caman ye kalan kɛ ɛɛ chine an'a ka bolofaraw la i n'a fɔ pologne ninnu ni yougoslavie ninnu les pays euh, scandinave ani les pays euh, pro, pro soviétique tonton o b'a yira k'a fɔ ko waati la an ka jamana tun lafiyalen de kosɛbɛ politiki ko la yalima bon eh, yɔrɔ maliyɛn tɛ ɲinan ko kɔ minnu ni olu yanni union soudanaise rda ka sira sɔrɔ Yan ni mille neuf cent soixante cɛ kɛlɛ tɛmɛna pati politiki caman ni ɲɔgɔn cɛ caman ni tora a la o ko sugu ninnu mɔgɔ tɛ ɲina o kɔ n'o tɛ ni anw yɛrɛ minnu ye sosiyalisi denw yɛrɛ ye sosiyali a bɛ anw y'a sinsin anw yɛrɛ y'a denw yɛrɛ ye anw ni Modibo ninnu bɛɛ y'a baara kɛ ɲɔgɔn fɛ yan ani Modibo Keyita n ninnu y'a baara bɛɛ kɛ ɲɔgɔn fɛ yan bɔn anw ye min ye a kɔnɔ Modibo ko a donni kama ko bi an bɛ ni maɲumako la ka anw tilara kaban anw b'a kɛla denmisɛnninw de ye aw ka ɲɛsigi a donna an kun ma hali sisan o de b'an miiri la bɔn eh, an kɔni bolo eh, ɲɛsigi min tun b'a la eh, a kun ka ɲi parce que anw ye bɔdaba de y'a la parce que fisamanciya tun t'a la anw bɛ kalan na eh, minnu ye deputew ye minnu ye minisiriw ye minnu ye jɔyɔrɔtigibaw ye olu ni olu denw ni anw bɛɛ tun bɛ kilasi kelen kɔnɔ k'a fɔ de ko fisamanciya i den bɛ kalan kalankɛla yɔrɔ fisamanciya yɔrɔ wɛrɛ la an n'u bɛɛ tun bɛ lekɔli kelen na an bɛɛ tun bɛ kilasi kelen kɔnɔ eh, u b'u taama tuma dɔ la min bɛ se ka kɛ diferansi ye u faw bɛna sofɛriw b'u bila mobili la o bɛ se ka kɛ an n'u cɛ diferansi ye hmm, bɔn n'o n'a ɲɔgɔnnaw e ni faamaden bɛ ɲɔgɔn bolo e yɛrɛ tɛ k'o dɔn faamaden o yɛrɛ tɛ k'a yɛrɛ minɛ faamaden ye denmisɛnninya la o kun ka ɲi o ye lɔkɔliko ta fanfɛla ye mɛ sosiyalismu Modibo ka u ma donni min kama USRDA y'a bolo ko aw bɛ k'an bila sira min kan nin k'a ka gɛlɛn dɛ Modibo m'a fɔ pati de y'a fɔ a ɲɛna k'a boloda k'a imposer a kun Modibo ko ne bɛ aw de kɔ ko nka sira ka gɛlɛn bɔn a dun y'a fɔ cogo min na a ka gɛlɛn ka d'a kan eh, ni mɔgɔ mɔgɔ kun si sera san bi naani san bi duuru ni kɔ la a kun tɛ ka kɛ e ye tuguni minnu tantan wuli don jamana kun bɛ jɔ ni kumakan dɔ ye k'a f'u ɲɛna ka denmisɛnnin denmisɛnnin ye mɔfɛn de ye ah, n'i y'a lamɔ ni eh, cogoya min ye o de jogo bɛ to a la anw bɛ yɔrɔ min na sisan par exemple ne filɛ mɛ mɔgɔninfin kalifɛn tɛ ala ye ne bɛ saya kɔrɔ dɔn malo ye mɛ an sigilen bɛ an ye kunun ye an ye bi ye an b'a kɛ cogo di ni ala ye si kalifa i la i bɛ fɛn ye n'o tɛ anw sigilen anw bɛ kɔnɔrɔkasi min na bi maliko in na ala y'a dɔn ala b'o dɔn anw ye ayiwa tɔntɔn an bɛ politiki bonnakun kan an bɛ o bila an bɛ don kalanko kɔnɔ komi i da sera a ma yalima kunun mali kunun kalan mali kalanko tun bɛ cogo di a kunun kalanko ni sisan ta se ka da ɲɔgɔn ma o m'a f'i ɲɛna ko anw ni faamadenw an n'u tun bɛ kilasi kelen kɔnɔ o ye fɔlɔ ye filanan kunun kalanko ɛɛ masa mana i don kalan na a bɛ min sara fo n'a kɛra coopérative ye n'o tɛ kaye tabuluban kilasi dafalen ɛɛ ankiriye liburu nin bɛɛ lajɛlen tun bɛ d'i ma fu falaki la a bɛ di direction na a bɛ di aw bɛɛ ma ni aw ye kalan kɛ ni liburuw don n'aw tilara responsable de classe b'a ramasser a bɛ taa n'a ye magasin kɔnɔ a bɛ kɔnte mɔgɔ sigilen bɛ min b'a kɔnte i bɔra ni min ye o dafalen nana i bolo mɔgɔ si tun tɛ sɛgɛn o la o ye fɔlɔ ye kalan in foroba kalan kun don i ye fantanden ye i ye faamaden ye bɛɛ kun yamaruyalen don ka kalan kɛ an k'o ma o donni kama ɛɛ eh, la réforme de 1962 i y'a fɔ mɔgɔ fɛn fɛn mɔgɔ kalannen fɛn fɛn ye mɔgɔ fɛn fɛn y'a waati ye a tɔnsi bɛ wuli ka jɔ la réforme de l'enseignement de 1962 hali sini mali b'a nimisa kɔnɔ mɔgɔ joli joli kalanna fantanden n'ala y'i kɛ mɔgɔ kalannen ye ɛɛ kuma min fɔra aw ka waati la ko n'aw ma kalan kɛ an denw bɛ taa kalan kɛ u bɛ tila ka na anw mara o tun t'o tuma ye dɛ n'ala y'i kɛ mɔgɔ kalannen ye bɛɛ sigilen bɛ n'a ye k'a fɔ don dɔ nin bɛ mara kɛ wa a bɛ fantanden mara a bɛ faamaden mara o tun y'o diya yɛrɛ ye foroba kalan kun don n'aw tilara kalan na fɛnɛ

cinquième année déjà i tun bɛ se ka lɛtiri kalan cinquième année i tun bɛ lɛtiri sɛbɛn wa i tun bɛ se ka kɛ commis ye mɔgɔ si pɛriti tun t'a la i y'a kɛ tuku tuku k'i ye diplɔmuni dɔɔni sɔrɔ dɔrɔn kunsɔrɔ yɔrɔ dɔ b'i la o ye a kalan diya ye ka tila ka lisew dilan o lise ninnu a bɛ an ka jamana kɔnɔ bamakɔ yan nɔ a bɛ an ka jamana fantan marayɔrɔ tɔw bɛɛ lajɛlen na dɔw bilara ka taa seware ninnu na eh, lycée de seware dɔw taara bananba dɔw taara marakala eh, dɔw yɛrɛ tora badalabugu yan dɔw tora asikiya la dɔw tora lycée de jeunes filles la minnu bɛ an ka jamana eh, kɔnɔ musomanin minnu n'u ye dɛfu sɔrɔ u b'a bɛɛ cɛ ka na a fili lycée de jeunes filles la o donni kama an b'a fɔ n ko collège collège de jeunes filles lycée technique fana bɛ yen mais i paranw tɛ yan i masaw tɛ yan nka i siyɔrɔ bɛ d'i ma balo yɔrɔ bɛ d'i ma i bɛ balo baloko cɛɲi na wa eh, i bɛ furakɛ o tun ye o kalanko yɔrɔ n'i b'i miiri o ma bi mm. ka na aw ta in lajɛ mm-hmm. ee ala yalima tonton o wagati la jamana de tun b'a jɔ n'a ye wa walima baɲumankɛ tɔn dɔ tun bɛ yen min tun bɛ o musakaw sara kuma ka ɲi i m'a ye masaw masaw ka maɲumako wari mm-hmm. e yɛrɛ bɛ k'a dɔn i bɛ ka min don k'i masaw ka lɛnpo dɛ mm-hmm. a bɛ o de don kunnadali foyi kun t'a la baɲumankɛ mɔgɔ si m'i bolo don mali ye a donni kama a bɛɛ lajɛlen i bɛ ka i mansaw bɛ lɛnpo min sara dɛ o de bɛ ka don denmisɛnninw na tan kunnadali foyi t'a la ɛnpo tun bɛ don a don sira fɛ o fana kɛ fɔ ɛ lakana bon lakana lakana lakana tigilamaw tun bɛ yen mais anw ye lakana dɔn min ye ɛɛ an m'a dɔn k'i jɔ sirada la ka mɔgɔw fiyɛ dɛ an ye lakana dɔn ɛɛ parce que mɔgɔkɔrɔba fɛn fɛn si si kasabi sera hakɛ dɔ ma e mɔgɔ o mɔgɔ donna baara la e ladamunen don kaban parce que n'i ma i bɛ ladamu i bɔkolo yɛrɛ ani i bɔkolo yɛrɛ kosɔn i man ka sɔn danbe kosɔn danbe i danbe yɔrɔ danbe kɔrɔ ka bon dan bɛ yen danbe ko dan bɛ i man kan tɛ ka min sagon o ye danbe ye e man ka ye yɔrɔ min na o ye danbe ye i man ka min fɔ o ye danbe ye n'i sera sikasabi dɔ la e man ka ye yɔrɔ min na i b'o dɔn hali mɔgɔ m'o f'i na ɔ o ye yɛrɛminɛ yɛrɛ ye o ye yɛrɛdɔn ye ɔ nka lakana tigilamɔgɔw jɔyɔrɔ tun ye mun ye olu kun jɔyɔrɔ kɔni tun ye dɔrɔn ni i yera tanama ko la u b'a f'i na a tɛ kɛ tan dɛ karisa e filila tɛmɛ nin sira fɛ i tɛ minɛ dɛ i bɛ wele de k'a fɔ ee kana tɛmɛ nin fɛ dɛ o balilen don tɛmɛ yen fɛ walima n'i yera tanama ko la sens interdit yɛrɛ la hali mɔgɔ tɛ fɛn fɔ i na mɔgɔ wɛrɛw tɛmɛtɔ b'a fɔ ee karisa e t'a dɔn ko nin ye sens interdit ye i bɛ kanto ee ne ma ne ma panneau ye a nɔgɔn na i bɛ jigin mɔgɔ t'i kɔ dɛ i bɛ jigin ka bɔ mobili kan ou bien moto kan ka a sɛ ka a kolonkolon ka bɔ o fili la o kɔ n'i sera yɔrɔ min na ni a yamaruyalen don i bɛ yɛlɛ nka ɛɛ lakana lakana tun ye éducation ko de ye n ma lakana dɔn dɔ wɛrɛ ye éducation kɔ parce que i tun tɛ polisi ye mɔgɔ nɔfɛ et puis i tun tɛ surasi ye dugu kɔnɔ mafi kabako kabako min bɛ na f'i na i tɛ surasi ye dugu kɔnɔ porteur d'uniforme i t'a ye dugu kɔnɔ surasi surasi ani lakana tigilama olu place tun ye kan kɔnɔna de ye e m'a ye i man'a mɛn yɔrɔ dɔ la a b'a fɔ ko eh, ko ka eh, po- polisikan polisikan min filɛ nin ye eh, eh, omnisports yɛrɛ dafɛla la misira ni medinakura cɛ mhm. ko polisi polisi ka cité de la police ah. cité policière mhm. o filɛ o tun bɛ yen cogo min na ɲɔgɔn tun bɛ ntomikɔrɔbugu mhm. polisiw bɛɛ tun faralen bɛ ɲɔgɔn kelen ɲɔgɔn kan de so dilen b'u ma polisi tɛ ye dugu kɔnɔ finitigi i bɛ kan kɔnɔna de la i ka vie yɛrɛ ye kan kɔnɔna de ye logement b'i bolo yen siyɔrɔ b'i eh, siyɔrɔ b'i bolo yen fɛn bɛɛ b'i bolo i b'o kɛ yen n'i y'aw ye ko wɛrɛ la aw taatɔ don faso ka ci dɔ la a yɛrɛ nana se yɔrɔ dɔ la u yɛrɛ nana ninnu yɛrɛ tellement baara t'u euh, baara tɛ yen mali tun tɛ kɛlɛkɛlaw baara tɛ yen u tun bɛ ninnu bɔ ka taa u bila foroba foroba forow de la eh, ka taa mɔgɔw dɛmɛ eh, sibikiw n'a ɲɔgɔnnaw eh, sɔrɔdasiw fana tun b'o ɲɔgɔnna na polisi de tun sen t'a la u yɛrɛ kɛ ka ka eh, foro dɔ bɛ bin u ye u bɛ eh, o sɛnɛ o sɛnɛ dunfɛn ninnu o yɛrɛ de bɛna kɛ k'u balo mɔgɔw bɛɛ tun bɛ balo i halala la o b'a yira k'a fɔ ko tɔntɔn ko o wagati la an ka jamana tun basigilen don lakana ko la o wagati la fɛnɛ ni an b'a jigiya k'a fɔ ko an ka jamana kɛlɛkɛminɛn ko la jamana ɲɛmɔgɔ tun cɛsirilen don fɛnɛ na kosɛbɛ eh, kɛlɛkɛ minɛn ko la mali ka kɛlɛkɛ minɛn eh, eh, bɛɛ bɛɛ lajɛlen ma bɔ irisi jamana ninnu kɔnɔ wa ani eh, eh, communiste jamana ninnu kɔnɔ kɛrɛnkɛrɛnla irisi e m'a ye marifa dɔ bɛ mɔgɔw bolo hali sisan a marifa in a ye tɔgɔ sɔrɔ eh, kala kalashnikov ah, ani bɔn o ye a marifalama ninnu ye irisiw ye nin di an ma irisiw ye minɛn di an ma u ye pankulun di an ma ilisini 18 ninnu ani antonov antonov antonov c5 wa antonov 15 10 15 ninnu minnu tun bɛ an ka jamana worodugu ni kɔrɔn bila ɲɔgɔn na sɔrɔdasiw tun bɛ taa yen fɛ ni mobili ko tun ka dɔgɔ fɛn déplacement ninnu bɛɛ tun bɛ kɛ nisiya ninnu de ye soviet ninnu de y'o di an ma min bɛ se k' an bɛ se ka ka kɛ jamana ye min ni a fana a ka bolomafɛn ko sanfɛ pankulun ninnu an bɛ se k' an san ka mɔgɔ wɛrɛ taama ma an ka ilisini 18 ninnu de tun bɛ taama kɛ jamana ni jamana ni ɲɔgɔn cɛ hali olu de tun bɛ taa ni makantagalaw ye nka min y'a kɛlɛkɛ minɛnw ye i n'a fɔ migi ninnu lɛ migi la a bɛɛ ye irisiw de ta ye irisiw jɛnna n'o ye ka mali kɛ jamana ye min ni a bonya bɛ mɔgɔw yɔrɔ ka d'a kan ni mali ma sira sɔrɔ an laminilen don ni jamana minnu ye olu b'a fɔ de ɛ eh, so aw kɛra sosialisi ye mɛ a y'a tɔnɔ jumɛn sɔrɔ o de ye air mali kireera ala ni irisiw ka dɛmɛ fɛ wa u ma u ma salaya o la dɛ kalan an ye mɔgɔw bila ka taa kalan kɛ irisi la olu seginna ka na n'o lɔnni ye a pilotage minnu tun bɛ avion ninnu boli la bɛɛ tun ye maliyɛnw ye o b'a jira o wagati la ko tɔntɔn k'an ka jamana denw yɛrɛ de tun bɛ jamana a tɔnɔ bɔ ani fana olu tun bɛ jamana baara kɛ u bɛ sɛgɛn min kɛ u tun b'o nafa sɔrɔ o wagati la karan foyi tun tɛ u ni ɲɔgɔn cɛ min ni min ka kan o tun bɛ d'o ma o wagati la ayiwa tɔntɔn o kɔni wagati la i yɛrɛ bɔra k'a fɔ cogo min na i bɔra ka kunu mali fɔ cogo min a bɛ maa hakili jigin kunu mali la wa fana a bɛ kunu mali nege don an bi maliyɛn denw na tɔntɔn tɔntɔn n'an bɔra kunu mali la an b'an sɛnsɛn ka na don bi mali kɔnɔ tɔntɔn tɔntɔn yalima bi mali e yɛrɛ bolo a bɛ cogo di a bɛ lahala jumɛn na politiki ale sira kan ɛɛ i m'a ye n'i ye diɲɛ yɛrɛ lajɛ jamana minnu bɛ yen ni olu de ala ye diɲɛ kalifa olu la i n'a fɔ amerikɛn jamana an ka o kɛ misali ye parti parti joli bɛ fila les démocrates et les républicains olu de bɛ ɲɔgɔn kolafɔ fanga la nin jamana in dun tɛ jamanaden ye c'est fédération de don a bɛɛ ye jamana kologɛlɛn kologɛlɛnw ye mais parti fila de b'a kɔnɔ mais aw ka jamana lajɛ parti min b'a kɔnɔ a ka ca ni kɛmɛ fila ye aw tɛ mɔgɔ miliyɔn aw aw kɛra aw ye miliyɔn mugan sɔrɔ kɔsa in na bon o kun ye mun ye n ye mali eh, kunu mali min fɔ usrda kelen pe de tun bɛ yen yanni indépendance cɛ dɔ wɛrɛw tun bɛ i n'a fɔ psp ninnu n'o ye fili dabo ni a jɛɲɔgɔnw ka parti ye nka eh, yɔrɔ ni parti kelen kɛra tan eh, ɲɛnkunanciya yɛrɛ ma socialisme tɛ sɔn parti fila ma socialiste jamana bɛɛ lajɛlen parti unique de ye hali sini hali chinois jamana kɔnɔ bi olu minnu dayɛlɛnnen don diɲɛ bɛɛ lajɛlen parti unique ni i ma jɛn ni u ta ye u bɛ u bɛ i latunu hali sisan chinois jamana bɛ o bolo kan bon maintenant ee aw ka jamana a parti ko cayara o o ye jamana yɛrɛ a sɔrɔ ani jamana kanu a segin kɔ ka d'a kan a kɛra jago jagokun ye yɛrɛ o man ɲi dɛ ɔ o ye fɔlɔ ye parti ko parti politique ko ninnu na aw ka jamana ɛɛ maliko tɛ aw ta ye tuguni a maliko t'aw ta ye ɛɛ aw ta kɛlen bɛ nagakɔrɔko de ye sisan awɔ ne jɔrɔ dɛ mana lajɛ wajibi ala ye bi nɔgɔya an ye an ye bi ye n'i ko k'i b'a ni kunu da ɲɔgɔn ma hali i tɛ sɔn k'i da don aw ta in na n'aw ka kuma tɛ ne yɛrɛ ka baro ne ka baro parce que ne mana sigi baroda fɛn fɛn na ni mɔgɔ tɛ se ka bɛn kuma na parce que an bɛ an tɛ gamu kelen kan ne ne ko n bɛ kuma ni n ko n bɛ kɔrɔman fɔ o tuma sɔrɔ o tigi ma wolo yɔrɔ yɔrɔ yɔrɔ ye o ye a gɛlɛya yɔrɔ ye. o b'a gɛlɛya tɔntɔn o b'a yira k'a fɔ ko kunun mali kɔnɔ parti kelen sera ka jɔyɔrɔ min fa an ka bi parti kɛmɛ fila ni kɔ eh, ne fa olu dɛsɛra k'o jɔyɔrɔ fa. ala jɛ kɛ n tɛna mɔgɔ tɔgɔ fɔ o parce que i kana na don mɔgɔw gasi la san seegin modibo ye min kɛ ala jɛ san seegin. nka san seegin minnu nana olu y'a bɛɛ lajɛlen lanɔgɔ bon kabini o lanɔgɔra fo ka taa se bi ma an b'o lanɔgɔ kɔnɔ mali b'o lanɔgɔ kelen kɔnɔ mm. ah. ayiwa ne fa eh, n'an bɔra politiki bunda kan bi da bi mali la yalima bi mali ani kunu mali e bɛ se ka danfara jumɛn fɔ a kɛnɛya ko an'a kalanko kan bon kɛnɛya ko kɛnɛya ko ne o yɛrɛ kɔni ɛɛ ala kana mɔgɔ bana yan dɛ ni n ko ɛɛ ko ko kunu faso tun bɛ a denw fɛ dɔgɔtɔrɔw tun b'an fɛ yan scanner tun tɛ yan dɛ dɔgɔtɔrɔw tun b'an fɛ yan a ye taa jeli sɛgɛsɛgɛ kɛ o kuma tun tɛ yen a tun bɛ se ka kɛ ni dɔgɔtɔrɔ yɛrɛ kɔnɔrɔfilila kɔnɔrɔfilila pewu n'o tɛ ala tun kɛlen bɛ k'u sɔn dɔgɔtɔrɔya dɔɔnin na u y'o kalan kɛ ka tila k'u sɔn tuguni le laada dɔɔni de la ala ye ko dɔ nɔgɔya u ye n'u ye banabagatɔ ye u b'a dɔn min b'i la u bɛ i minɛ k'i tɛgɛ kɔnɔna lajɛ k'i i tɛgɛ i sɔnin ninnu ka olu kɔrɔla lajɛ k'i i nɛn bɔ k'i i ɲɛ i ɲɛ jukɔrɔla lajɛ i k'i nɛn sama walima u b'i bila ka taa laboratoire la o laboratoire yɛrɛ filɛ nin ye eh, ministère de l'éducation yɛrɛ eh, kɔfɛla la mais u y'a ci sisan ani carrefour yɛrɛ gunnen don ɲɔgɔn na bon n'a fɔra o dɔgɔtɔrɔw kelen kelen tun bɛ i lajɛ u b'a fɔ eh, nin nin de bɛ e la sumaya kɔgɔlen b'i la dɛ a sayi b'i la dɛ a nin b'i la dɛ nin b'i la dɛ nka n'u b'a fɛ k'u bolo da min kisɛ kan u bɛ se k'i bila ka taa o yɔrɔw yɔrɔw sɛgɛsɛgɛli o yɔrɔw fana tun bɛ yen hali waribɔ tun t'a la ee hali waribɔ tun t'a la nka bi aw ka foroba dɔgɔtɔrɔsow mɔgɔ min yɛrɛ bɛ sara faso fɛ e bɛ na k'i bɛ na furakɛli la a b'a fɔ k'ale bɛ mɔgɔ damadɔ de ta bi a bɛ taa tɔ laban ko ni mɔgɔ min mago bɛ n na o ka taa n sɔrɔ kiliniki la yɔrɔ kɛnɛya ɲinini kɛra jagokun de sa ni fɛn t'i bolo ni fɛn t'i bolo ala kana bana s'i ma aw ka jamana in kɔnɔ bi bi jamana in kɔnɔ yan dɛ ni fɛn t'i bolo e bɛ to a la a lanɔgɔra an tɛ da ɲɔgɔn ma don kalan wa o fɛn kelen de n'i y'o da n'i ye kalan da dɔgɔtɔrɔya ko ninnu fana ma o fana y'o kelen ye foroba kalankɛ lajɛ bi kɛ kɛnyɛrɛye joli joliw fana lajɛ bi ah mais eh, kalan bɛ yen wa min yɛrɛ ne yɛrɛ ma se ka min faamuya ni ne y'i sigi ka miiri o la a ye n gan kamana la n ko n ko mun na nin de kɛra mɔgɔw taara ka na lɔkɔlikaramɔgɔya la minnu pédagogie minnu ma deli ka hali lɔkɔlikaramɔgɔya kalan kɛ o o joli joli bɛ des comptables olu bɛ denmisɛnninw première année kalan na ou bien minnu ne olu ye euh, socio éducative mɔgɔw ye qui n'ont pas le, qui n'ont rien appris dans la pédagogie la pédagogie là c'est un c'est des études à part mais olu dɔw bɛ denmisɛnninw kalanna bi ko parce que eh, an kɛ kunsoro ɲɛɲini eh, bɛɛ lajɛlen na or olu talen bɛ collectivité ninnu kɔnɔ bon olu bɛ lakɔli karamɔgɔya in na lakɔli karamɔgɔya diya yɛrɛ tɛ u b'a la ɛlɛ n bɛ kalo sara min sɔrɔ a la e bɛ se ka mun sɔrɔ o tigi la a don a bɛ baara min na a kanu foyi t'a la n bɛ kalo sara de kɔnɔna e bɛ se ka mun de sɔrɔ o tigi la o ye fɔlɔ ye filanan denmisɛnninw denmisɛnninw tonnen bɛ ɲɔgɔn kan de lakɔli karamɔgɔ bɛ se ka denmisɛnnin bi seegin sɔrɔ a bɛ se k'u jogo dɔn joona ale kɔni ta ye kunfɛ kalan ye a b'a fɔ de ɛ ne kɔni nana denmisɛnninw kɔni ka répété n fɛ ten tiɲɛ yɛrɛ la dɔw yɛrɛ bɛ taa fɔ bi kɔnɔntɔn la ten n ko dɔw yɛrɛ bɛ taa fɔ bi kɔnɔntɔn la ah, bon fɔ bi kɔnɔntɔn na walima a bɛ fɔ ko eh, bi duuru ka na sɔgɔmada fɛ eh, bi duuru eh, wula double vacation bon ni anw ye nin de ye ne yɛrɛ bolo ni et puis aw ta in a tɛ diɲɛ fan si min yɛrɛ fɛnɛ ne ne ne ne ye sigi ka miiri o ma a donni kama ɲɛji ji cira ɲɛ kan ɛɛ ko u b'a fɔ a tɔgɔ n t'a dɔn tɔgɔ min b'a la ka taa denmisɛnninw ta ka olu ka taa ko olu k'olu kalan ko e ka kalan bɛɛ lajɛlen ye bamanankan kalan don hɔn kalan wɛrɛ tɛ kɛ e kun e b'a fɔ ko bamanankan de bɛ se ka mɔgɔ lase yɔrɔ la i b'a fɔ bamanankan ale de bɛ se ka jɔyɔrɔ di i ma o kɛra eh, nka o kɛra ka da kun min kan n bolo b'o kisɛ kan donc u nana expérimental n na ni valisi falen de ye n bɛ fɛn min fɔla ala tulo bɛ n na fɛnɛ faama minnu tulo bɛ n na n'olu ka waati a bɛn'u ma ka na ni nafoloba ye ka don n'a ye an ka faamaw kan a ko a ye nin eh, nin expérimenter aw ka yɔrɔ la segu segu denmisɛnnin caman sacrifiera o la hali bamakɔ denmisɛnnin dɔw a olu kɛra a ko saraka yɛrɛ ye ka kalanko don denmisɛnnin sigilen bɛ ɛɛ a tɛ se ka a tɛ se ka a tɛ se ka kalan foyi kɛ fo bamanankan kɔ bamanankan sera ka mɔgɔ minnu ye arabu kalan kɛ hali sisan olu kalannenba de don lisansi bɛ dɔw doctorat bɛ dɔw bolo mais u sigilen bɛ u bɛ mun caman bɛ taa i ta kɛ wajuli de ye ani mɛdɛrisa ninnu mais hali jɔyɔrɔ tɛ d'u ma gouvernement kɔnɔ hali a tɛ d'u ma administration kɔnɔ bon e b'a dɔn o yɔrɔ la nanzara kalan in dɛ mɔgɔ mɔgɔ mana i kun ta ka bɔ a kan ka dɔ wɛrɛ kɛ aw dun jamana bɛ baara kɛ la n'o de ye i b'i yɛrɛ kan mɛ aw b'aw ka jamana kɔnɔ denmisɛnninw sacrifiera k'u saraka diɲɛ kama diɲɛ tɔnɔ kama wagati bolo ma an b'a dɔn n'an ni tɔntɔn tora nin baro la tɔntɔn yɛrɛ dusu bɔra an bɛna ɛri caman kɛ nin na tɔntɔn tɔntɔn an bɛ se k'a dɔn yalima an ka jamana kununama ani bilama a lakana ko bɛ cogo di danfara jumɛn b'u ni ɲɔgɔn cɛ kunun mali lakana ani bi mali lakana lakana bɛɛ de tun b'i yɛrɛ lakana o ɛɛ i m'a ye sigiɲɔgɔnya la ni aw kun bilara ɲɔgɔn na ni sigiɲɔgɔn kɔni porotora k'a fɔ de ko aa k'an ka taa polisi la mɔgɔ min taara n'i ye polisi la fo ka taa fɔ ko ala mana min kɛ aw tɛ ɲina ɲɔgɔn kɔ karisa e de taara ni anw ye polisi la ko tun bɛ ɲɛnabɔ dugutigi bulon kɔnɔ o tun tɛ ko dennin ye dɛ walima kabila kɔnɔ sigiɲɔgɔnya yɛrɛ la a tana kana tiɲɛ cogo si la ka ɲɔgɔn wele kube la walima ka ɔ kube la ka ɲɔgɔn wele faama faama bulon na ayi o tun tɛ kɛ lakana ni lakana tiɲɛna cogo min na mɔgɔ tun tɛ minɛ ka taa kaso la nka tiɲɛnikɛlaw tun bɛ kaso kɛ ni i ye cɛ i donna kaso kɛ tiɲɛnikɛla ye n'i minɛr'o la zon n'a kɔni jɛnna na parce que zon munna mɔgɔ tun tɛ taa ni zon ye i b'a sɔrɔ fɛn misɛnnin sonyɛlaw don nka sigiɲɔgɔn zonw don n'a minɛra mɔgɔw bɛ u b'a gosila tuma min na ni u ye torisi jɔ a ɲɛ la ee karisa de don alahu akbar e n ko e kulubala kulubala den dɔ don karisa den tɛ nin ye wa ɛ eh, ala e dun y'i fa n'i ba malo e e bɛ dɔn ma sisan mais aw ye mɔgɔ minɛ hali n'i b'a tigi dɔn gosili la aw b'a ci k'a faga e m'a dɔn aw ta in ɲɛ ka jugu aw bɛ aw jɔ sariyatigiw jɔyɔrɔ de la anw ta nin waati la n'o n'a ɲɔgɔnna ko ko gɛlɛn kɛra eh, aw tun b'a ɲɛnabɔ aw dama ni ɲɔgɔn cɛ nka a tɛ kɛ kube la taga ye n'i kɔni ye mɔgɔ o mɔgɔ taatɔ ye kaso la i b'a sɔrɔ o ko gɛlɛyara dɛ o tɛ mɔgɔko ye o ye a yɛrɛ de jogo jogo ye a lase yen alima ne fa n'i ye kunu mali lajɛ ka bi mali lajɛ i b'a sɔrɔ danfara belebele b'u ni ɲɔgɔn cɛ i yɛrɛ ka fɔ la yalima an kan ka jumɛn de kɛ an bi maliyɛndenw yalasa an ka ba maliba bɛ segin a tɔgɔ kɔrɔ la a bɛ se k'i kunkɔrɔta duniya bɛɛ ɲɛfɛ tugun i n'a fɔ fɔlɔ a tun bɛ cogo di e yɛrɛ ka hakilina na eh, ne de ye ɲininkali nin n'i y'a i y'a fɔ cogo min na sisan i y'a fɔ mɔgɔ mɔgɔ ɲɛna da a tigi bɛ kɔnɔrɔ fili walayi jaabi ye kelen pe de ye ni ala ye faama d'i ma min ŋaniya ye min bɛna ni ŋaniya min ye jamana bɛ baara kɛ n'a ye mɔgɔ si se t'o la maliyɛn ɲina maliyɛn nin yɔrɔnin bɛ maliyɛn bɛ ɲina nin yɔrɔ kɔ n'a fɔra ko couvre-feu sisan e bɛ maliyɛn ye kɛnɛma faama de maa kalikan di mugutigi maa kalikan di k'a fɔ nin ɛri la ni n ye jɔn o jɔn ye kɛnɛ ma i t'a fila ni cɛ tigɛ fantan faama kalikan fantan kalikan tɛ kelen ye ni ala ye faama d'i ma min jamana kanu bɛ min na n'a ko a bɛ yɛlɛma fɛn fɛn kɛ ne den walahi mɔgɔ si se t'o la n'a ko ko min de kɛ kɛ a bɛ kɛ ten o b'a jira k'a fɔ ne fa ko yala sani pour que an ka mali ka taa ɲɛ fo an ka jamana ɲɛmaa de sɔrɔ ɲɛmɔgɔ sɔrɔ min ŋaniya ye eh, jamana jɔli n'a y'i ɲɛsin min ma o de bɛ kɛ n'i m'a kɛ i m'a kɛ a diya la i b'a kɛ a goya la mali o dɔrɔn de bɛ aw ka jamana in jɛ n'o tɛ mɔgɔw hakili la ko a tiɲɛna ah, a tɛ récupérer tuguni nkalon don eh, réseaux sociaux ye mɔgɔ kelen pe de tɛ k'i jɔ o kɛlɛ o kɛlɛ nin na sisan sisan han mɔgɔ tɔgɔtigi dɔw tɛ ka minɛ wa n ɲɛ na fɔlɔ ko dɔw tɛ se ka taa kaso la cogo si la nka olu dɔw bɛ kaso la bi u sigilen bɛ n'u ka miliyɔn miliyɔn yirika dalen banki la dalen u kɔ so mɛ mɔgɔ kelen ɲɛ tugun k'a baara kɛ n'a sɔrɔ o kelen k'o de ko o kun dalakan kun bɛ minɛ ko ko n'a ye décision ta décision in a bɛ fɔ ko ka jamana de a kɛ appliquer yɔrɔ bɛɛ la e hakili la ko an tɛ segin an nɔgɔ an danbe kɔrɔ ma wa han o mana bɔ yen aw ye yɛrɛmabila min bɛ aw fɛ yen ne tɛ jigin aw la o kɛ television bɛ ja minnu jira denmisɛnnin b'i sigi k'a lajɛ fɔlɔ anw siliman siliman bɛ siliman n'a bɔra kɔfɛ ka na a bɛ a bɛ a bɛ fili silimanso ninnu kɔnɔ nka yann'o cɛ y avait une commission de censure commission de censure ye mun ye faama dɔw bɛ na minnu sigilen o fana ma olu fana bɛ sara o de kama filimu mana bɔ kɔfɛ ka na yanni a kɛ eh, tilatila eh, saliw ni ɲɔgɔn cɛ olu b'u sigi k'a lajɛ k'a lajɛ yɔrɔ min ye ko porokotolen ye ni jamanadenw man kan tɛ k'o ye u b'o yɔrɔ tigɛ k'a bila kɛrɛfɛ ka tɔ nin coller k'a lajɛ k'a lajɛ ɔn n'a bɛrɛbɛnna a b'a fɔ sisan nin bɛ bɛn anw ka jamanadenw an ka jamana tabiya ma u b'o fili ka taa maintenant ni filimu ka kan ka segin ka taa jamana kɔkan u y'a tigɛ yɔrɔ min na u b'a kunkurun ta k'a tugu a nɔ kɔrɔ la ka filimu bila ka taa on appelle ça la commission de censure fɛn bɛɛ man ka yira denmisɛnnin na wala fɛn bɛɛ man ka jɛnsɛn jamana kɔnɔ jamana min ni a tabiya ye ne denw n sago bɛ n denw na wa n bɛ fɛ n denw kɛ kɛ n yɛrɛ ye o mana bɔ yen kalanko la gosili ee ala ala kira ma gosi kisi ni nɛɛma b'a ye nka jibirila jibirila nana a minɛ k'a mɔsi k'a fɔ iqra a kalan a ye a ko n bɛ mun kalan a ko a kalan a ko n bɛ mun kalan a ko a kalan a ye min fɔ a seginna a kan a y'a bila minkɛ a bolibagatɔ taara ba an an ba kadijatu fɛ yen ko a ko birifini biri n na n bɛ ka yɛrɛyɛrɛ ɔ mɛ n ko iqra iqra in fɔra a dɔnni kama mɔgɔw tɛ min kalama o gɛrɛntɛ kelen de ka kan ka siri denmisɛnnin na n'i ye denmisɛnnin denmisɛnnin bɛ denmisɛnnin na hakili ka di nka n'i y'a to a yɛrɛ ma denmisɛnnin b'o kɛnɛ de cogo a bɛ jogo jugu ta min ka d'a ye mɛ n'i ye denmisɛnnin k'a koron a bɛ koron ekɔli la a bɛ koron so a bɛ koron hali dugu kɔnɔna la k'a ye kojugu la dɔrɔn k'a ka fɔ ko na yan k'a da ɲɛ kan mun y'i bila nin na n ye sigati y'i bolo mun y'i bila nin na masa dɔw tun bɛ na u b'a fɔ ko e ko jɔn y'a gosi ko karisa tatɔ e k'a y'i gosi mun na mama e, ko ne sigati de tun bɛ ne bolo hali ne m'a min ba b'a tigɛ a ɲɛ kan ko walahi i ɲɔgɔn de bɛ nin bolo nin ye nin ye denfa ɲuman ye mɛ n'u jogo bɔra a la mɛ an taw yɛlɛmara sisan juguya b'a la n'o tɛ e, o de tun ye den na mun an bɛɛ la mun na o cogoya la ɔ n'i ko ko denmisɛnnin kɛ lamɔ ko a gɛrɛntɛ tɛ sira la e ye den kɛ bamakɔ manda yɔrɔ salen fɔlɔ a bɛ minɛ i la dɛ fɛn fɛn bɛ kule la bi ɛ an den tiɲɛna an ma aw den ma tiɲɛ dɛ aw ye hɛrɛ sɔrɔ aw ko denmisɛnninw ma ne ka hɛrɛ aw kana magan kɛ han a y'a dun cogo min ka d'aw ye i ye hɛrɛ sɔrɔ mɔgɔ dɔw bɛ yen fɛn b'u bolo walahi u denw u bɛ gɛrɛntɛ sira la u tɛ moto san a ye u tɛ telefɔni d'a ma télévision eh, wagati la u b'a gɛn ka taa so kɔnɔ tɛmɛ k'i t'i da walima e ye leçon ta wa o mansaw bɛ yen halisa ne fa mɔgɔ an ka mɔgɔkɔrɔbaw yɛrɛ dɔw b'a fɔ nsana na ko sanni i ka mɔgɔ dege jɛgɛ dun na i k'a dege a minɛ cogo la awɔ ne fa wagati kɔni kofɔlen ale kɔni banna bilasiralikan jumɛn b'i bolo ne fa ka ɲɛsin maliyɛn den bɛɛ lajɛlen ma yalasa an ka nin jɛmukan in an k'a kuncɛ n'o ye n bɛ danbe eh, tele eh, danbe tele n bɛ aw fo tɔgɔ min b'a la tɔgɔ gansan tɛ nin ye tɔgɔba ye mɔgɔ o mɔgɔ bɛ danbe kɔrɔ dɔn ɔ n bɛ dugawu de kɛ aw ye n b'a dɔn nin kelen tɛ aw ka émission ye mɔgɔ latilen ko ko minnu bɛ aw fɛ yen halisa a y'aw timinandiya dɔɔni dɔɔni tɛ tɔ to foyi la aw kana miiri k'a fɔ ko nin tɛ nɔ bɔ dɛ don ko don ni ala ye faama di an ma min ŋaniya ye ladamu ye walayi a don mɔgɔw bɛ aw kɛ misali ye ka aw ka e, fɛngɛ kelen kelen dɔw ta ko a ye nin suivi a ye nin suivi walima nin kɛra nin don nin yɔrɔ in na nin yɔrɔ in na yɔrɔ in na mɛ ɛɛ mɔgɔ i mana kɛ diɲɛ ko o ko la ɛɛ a kana kana miiri k'i i kelen don filɛbaga wɛrɛ bɛ kɔɲɔmuso la min t'a cɛ ye n bɛ o de dugawu kɛ aw ye awa ɛɛ jamana in an bɛ tiɲɛ don saya ka fisa ni malo ye nka aw ka waati na aw bolo malo ka fisa ni saya ye ɔ n'o o bɛ mɔgɔ min ŋaniya la a bɛ ban walayi k'a fɔ ko e mali yan tiɲɛna walayi tilen cogo tɛ dɛ walayi ni ala nana n'a ka n'a ye don o don kɔrɔtalen bɛ se ko la n'a y'a di mali ma don o don diɲɛ bɛɛ b'a kalama k'a fɔ mali bɛ segin a segin tɔgɔ kɔrɔ la mali ye mɔgɔ ko dɔrɔn de ye n'o tɛ ala ka ala ma yɛlɛma dɛ tile bɛ bin bɔ bɔ bɔ la a bɛ bin yɔrɔ kan a bɛ wuli yɔrɔ la ka taa foyi ma yɛlɛma dabaa masa ka ko la nka adamaden de yɛlɛmana wa adamaden de fana bɛ se ka adamaden ɲɔgɔn a yɛlɛma ala ka o don ala k'o don jira an kɛnɛ na a man jan ala bolo fana koyi a man jan ala bolo dɛ o yɛlɛma in a man jan ala bolo a natɔ don ne yɛrɛ ɲɛ b'a taamasiyɛn na ka ban tonton an bɛ dugawu de kɛ ala k'o don don an ni e ni an filɛbaga bɛɛ lajɛlen garisɛgɛ la a k'o don an garisɛgɛ la ni kɛnɛya ye an b'a fɔ danbe tele filɛbaga bɛɛ lajɛlen tiɲɛ yɛrɛ la tonton ka baro ka di ni ala sɔnna ma an bɛ segin ka na ne fa fɛ yen don wɛrɛ ni ala sɔnna ma ni wagati jɛnna n'a ye nka bi ta kɔni an b'o ɲɔngiri yan an ka foli bɛ danbe tele filɛbaga bɛɛ lajɛlen o yɔrɔ la sa an b'a fɔ asalamualeykum warahamatulayi wabarakatu